áit a n-úsáidtí fual chun níocháin, agus nach náire a bhíodh i 'corp olc', ach náire. Áit a raibh bean ar a tréimhse á cóireáil mar 'mallachtaithe', agus 'leanbh nuabheirthe' á bhreith ar leapacha shalach díreach in aice leis an tine. An Mheánaois. Ní an ceann ó scéalta, ó chomórtais agus ó dhragain, ach an ceann fíor, fuar, olc, dorcha. Inniu, inseoimid faoi mar a bhí an sláinteachas i ndáiríre i ndomhan gan séarachas, gan gallúnach, gan rogha. Faoin méid a chiallaigh sé a bheith glan nuair a bhí gach rud thart timpeall salach. Ní scéal deas a bheidh ann, ach beidh sé fíor. Sula dtosaím, iarraim rud amháin ort. Fág síntiús, ionas go bhfásfaidh mo chainéal. Nuair a smaoinimid ar an Mheánaois inniu, is é ceann de na chéad chomhlachais beagnach i gcónaí an ceann céanna. Boladh, feir théite, sráideanna salacha, láib, aoileach, fiacla dubha mar oíche gan réaltaí. Agus ní haon ionadh é, tá pictiúr tógtha againn i gclár na gclár, i sraitheanna agus i memes, atá níos cosúla le hifreann ar talamh ná le fíorlaethúil daoine ó na céadta bliain ó sin. Ach mar is gnách, tá an réaltacht níos casta, Mar cé go raibh an boladh mar chuid den saol, ní hé an t-aon rud a bhí ag snámh san aer. Agus is cinnte nach rud a rinne daoine neamhaird de. Mar, contrártha leis an tuiscint choitianta, bhí srón agus súile ag an duine meánaoiseach. Agus bhí tuiscint aige, má bhí boladh ann, go raibh rud éigin mícheart. Is fiú rud amháin a thuiscint. Ní rogha a bhí sa salachar sa mheánaois ach toradh na gcoinníollacha. Gan séarachas, gan uisce reatha, gan táirgí glantacháin, atá soiléir anois. Ach ní chiallaíonn sé sin nach ndearna daoine iarracht. Nach ndearna siad iarracht níochán? níochán, díghalrú nó fiú boladh a cheilt. Bhí an domhan difriúil, ach bhí an gá le glaineacht fíor. Ach bhí an glaineacht sin difriúil ónár nglaineacht inniu. Mar smaoinigh ar shráidbhaile sa haois déag. Sa gheimreadh, láib go dtí na glúine, sa samhradh deannach agus cuil. Téann deatach ó na tinte isteach sna héadaí agus sa ghruaig. Maireann ainmhithe beagnach sa seomra céanna le daoine. An féidir leat i ndáirire a bheith ag boladh mar atá tar éis cithfholcadh le glóthach fanaile? Ach ag an am céanna, sa sráidbhaile seo, uair amháin ar feadh tamaill, téitear uisce. Doirtear é isteach i mbairille adhmaid. b'fhéidir uair sa tseachtain, b'fhéidir níos lú, ach níochán a rinne an duine. Uaireanta, níochán na láimhe agus an aghaidh, uaireanta an corp ar fad. Níochán mid freisin leanaí. Níochán mid marbh. níochán na héadaí, cé nach chomh minic agus ba mhaith linn inniu, agus a luaithe agus a bhí rochtain ag duine ar abhainn nó sruth, bhain sé úsáid as. I gcathracha móra mar Krakow, Wroclaw nó Gdansk, bhí an boladh níos déine, mar bhí níos mó daoine, níos mó dramhaíola, níos mó fadhbanna. Ach bhí folcadán ann freisin, agus bhí cumainn cheardaíochta ann a thug aire do glanadh uirlisí, feola, gráin. Agus ag cúirteanna ríoga bhí glaineacht ina chomhartha ranga. Cumhráin, folcadán i gcoimeádán. Bhí athrú ar léinte mar chuid de shaol na mionlach. Mar sin féin, chuaigh an tsamhlaíocht chomhaimseartha i dtreo amháin. An mheánaois is salachar agus boladh é. Uaireanta tuillte, ach chomh minic sin le iomarcaíocht, mar gur dhearmaimid, fiú gan díbholaígh, gan seampú agus gan séarachas, go ndearna daoine, ar feadh míle bliain, gach rud chun gan a bheith ag mothú mar bhailiúchán dramhaíola. Smaoinigh ort féin go dtéann tú ar ais in am. Téann tú isteach i gcábán feirme, áit a bhfuil tine ag dó ag fiuchadh gránaigh. Madra ina chodladh faoin mbinse agus sa chúinne crochadh léine línéadaigh. agus sula mbíonn am agat rud ar bith a rá, mothaíonn tú an boladh. Ach níl sé ach boladh. Is meascán casta, ilchiseal de ngach éil é. Urlár, deatach, gruaig chapaill, glasraí rósta, craicne ainmhithe agus luibheanna triomaithe, léine gan ní. Ar ndóigh, ach freisin adhmad, roisín, féar. Míthaitneamhach b'fhéidir, ach ní chomh gránna agus a taispeánann memes. Bhí an duine meánaoiseach ag boladh mar a bhí a shaol ag boladh. Crua, nádúrtha, daonna. Bhí fear ag filleadh ón bpáirc allais. Bhí a lámha ag boladh ithreach agus aoiligh. Ach b'é sin boladh na hoibre. Bhí bean ag cócaireacht anraith i bpota cré ag boladh luaith an tine agus spíosraí. Ní rós, ní cumhrán, ach rud éigin fíor. I gcathracha bhí an scéal níos deacra. Líon mór daoine, spás beag. díoga faoi na cosa agus leithris a chaitear amach as fuinneoga a rinne a gcuid féin. Minic a chaitheadh an saoránach mála cumhra ag a choim, a bhí ann chun boladh a cheilt. Uaireanta chuirfeadh sé faoi na tonóg. D'úsáid mná bláthanna nó chaitheadh siad ribíní sáithithe in olaí. Agus cad faoi na fiacla? Sea, d'fhéadfadh an béal a bheith ag boladh freisin. Ach ní gá go raibh sé níos mó ná mar atá inniu. D'úsáid daoine fréamhacha duilleoga mint, sagart nó wormwood a chogaint. Agus cé nach raibh aon duine ar eolas faoi taos fiacla fós, bhí loig fiacla níos annamh, níos lú siúcra sa réim bia. Bhí an teach freisin ag boladh. Sa chábán bhí boladh luibheanna troma, deataigh na tine, saille ó sceallóga agus leanaí. Sea, bhí leanaí freisin ag boladh fual, bainne, féir, cré. Bhí sé nádúrtha, gan scagadh trí ghallúnach nó air fresheners. An gciallaíonn sé sin go raibh daoine meánaoiseacha ag boladh go dona? Uaireanta, sea. Ach ní raibh siad sásta leis sin, agus ní raibh siad neamhshuimiúil. Boladh go maith chiallaigh a bheith sláintiúil, glan, measartha. Dá bhrí sin, níochán, rub, aeráil, scróbha a rinne gach duine a d'fhéadfadh, fiú uair sa tseachtain. Agus cé nach bhféadfadh, bhí boladh bochtaineachta air. Ní na ré. Smaoinigh ort féin gur mhaith leat níochán. Ní toisc go n-iarrann duine éigin ort. Tá do chraiceann ag tosú ag caitheamh, tá do chuid gruaige olach, agus tá an boladh faoi do léine ag tosú ag cur isteach ort. Ach níl seomra folctha agat. Níl uisce reatha agat. Níl gallúnach, tuáille, spúinse nó sruth te agat. Níl agat ach buicéad. pota agus dóchas go leor adhmaid chun uisce a fiuchadh. Sin mar a bhí folcadh feirmeora sa mheánaois. Ní raibh sé ina nós, bhí sé ina iarracht lóistíochta. Ar dtús, bhí ort uisce a thabhairt, go minic i bhfad ón mbaile, sa gheimhreadh ó pholl san oighear, sa samhradh ón abhainn. tobar nó uisce báistí ó baraille. Ansin tine a chur, cócaireacht, fanacht, agus ar deireadh doirt isteach i mbaraille. Má bhí an sráidbhaile bocht, b'fhéidir nach raibh baraille ann. Ansin níochán i mbabhla, i baraille, tar éis cabáiste, i mbuicéad, cad a bhí ar láimh. Rinneadh níochán uair amháin ar feadh tamaill. Daoine áirithe uair sa tseachtain, daoine eile uair sa mhí. Ní toisc nach raibh siad ag iarraidh níos minice ach toisc nach raibh bealach ann. Sa gheimhreadh bhí an teach fuar, sa samhradh ní raibh am, obair ó mhaidin go hoíche. agus ansin codladh ag an tine a bhí ag deatach. Bhí folcadh ina só agus ina chaillteanas ama. Chun níocháin, ní úsáideadh an méid a fhios agat ó na siopaí cosmaidí ach luaith, gaineamh, luibheanna agus do féin éadach. Gallúnach má rinneadh é féin, ó shaill agus ó luaith, bhí boladh air. Bhí sé ag dó sna súile, ach is fearr sin ná rud ar bith. Bhí sé seo ag daoine a raibh rochtain acu ar luibheanna. Bhí siad ag cur mint, chamomile, calendula chun boladh beagán. Bhí an folcadh mar seo. Ar dtús an t-athair, ansin an mháthair, ansin na páistí san uisce céanna. gan cúr, gan coinnle, gan ceol. Uaireanta fiú gan nocht, ach léine fillte síos. Rinne an t-uisce go tapa liath, fuar agus salach. Ach fiú amháin bhí sé ina fhaoiseamh. Uaireanta níochán feirmeoirí san abhainn, ach sa samhradh amháin. Ní raibh nochtadh ina chúis náire, ach mar cuid den saol. Agus sa gheimreadh, sa bhfuacht, níochán go minic ar chor ar bith, ach níochán an aghaidh agus na lámha, mar is oighear an t-uisce, agus is stór an t-adhmad, agus níor theastaigh ó dhuine ar bith reo sa baraille. Is é an fhírinne, níochán feirmeoir meánaoiseach, ach go hannamh. Ní as leisciúlacht. As bochtaineacht agus as ciall, mar bhí níochán ina chostas ama, fuinnimh, adhmad, uisce agus riosca tinnis mura raibh tú in ann triomú go maith. Mar sin, sea. Bhí feirmeoirí ag boladh uaireanta, ach ní toisc gur bhrúidíní iad, ach toisc go raibh siad ina gcónaí i ndomhan nach raibh rogha ann. Sa chábán meánaoiseach, ní raibh seilf le cosmaidí, ní raibh barra gallúnaí ag boladh lavender, seampú gruaige nó taos fiacla. Ach ní chiallaíonn sé sin nach ndearna daoine níochán. Bhí siad díreach ag déileáil leis an méid a bhí ar láimh acu. Ba é an rud ba choitianta a úsáideadh ná luaith, an ceann céanna a d'fhan tar éis adhmad a dhó. Bhí airí amháin tábhachtach ag luaith, d'oibrigh sé mar ghníomhaire glantacháin. Bhí luaith ann, substaint alcaileach nádúrtha a thuaslagann saill agus salachar. Ní raibh ort ach é a mheascadh le huisce agus bhí rud éigin agat cosúil le glantóir tí. Míthaitneamhach don lámh, garbh agus greannach, ach éifeachtach. Bhí roinnt feirmeoirí in ann gallúnach a dhéanamh ó luaith agus saill, de ghnáth ó ainmhithe. D'éirigh siad é seo ar feadh i bhfad, go dtí gur tháinig mais crua. Ní raibh an gallúnach seo cuma álainn, ní raibh boladh air, ach d'oibrigh sé. Is é an fadhb ná nach raibh am. comhábhair agus eolas ag gach duine. Mar sin úsáid an cuid is mó díobh luaith nó gaineamh. Sea, bhí gaineamh freisin ina mhodh níocháin, go háirithe do lámha. Tar éis obair le hainmhithe nó sa pháirc, Chuimil feirmeoirí é isteach sa chraiceann chun saille, láib agus allas a bhaint. Bhí an gaineamh crua ach saor, éifeachtach, agus bhí an craiceann glan ina dhiaidh, ar a laghad ar feadh tamaill. Agus anois? Rud a d'fhéadfadh iontas a chur ort? Úsáideadh fual freisin. Sea, fual an duine. Tar éis coipthe rinneadh amóinia de agus is comhdhúil cheimiceach é a ghlanann agus a dhíghalraíonn go hiontach. Úsáideadh fual chun éadaí a ní, craiceann a ghlanadh agus uaireanta fiú mar antiseptic do ghortuithe. Fuaimeann sé gránna, ar ndóigh, ach dóibh. Bhí sé díreach ar cheann de na roghanna. Saor. Éifeachtach. Ní féidir dearmad a dhéanamh freisin ar luibheanna. Mint? Sage? Camomile? Yarrow? D'fhás siad go léir timpeall an tsráidbhaile. Bhí a fhios ag mná a mboladh agus a n-airíonna. Bhailigh siad iad, thriomaigh siad iad, bhris siad iad, rinne siad decoctions díobh, chuir siad faoi léine iad chun an boladh a cheilt, chuir siad an corp orthu. Ba bhealach iad chun boladh allais agus éadaí ag lobhadh a cheilt ar a laghad. Ach bhí costas ag gach rud. Bhí saill ag teastáil feola. Bhí adhmad ag teastáil luaith. Bhí am ag teastáil luibheanna. agus bhí tuirse amháin ag an feirmeoir go minic. Agus leis an tuirse sin, rinne sé an méad a d'fhéadfadh sé. An raibh boladh air? Go hannamh. Ach an raibh sé go hiomlán salach? Ní i gcónaí ina shaol. Ní raibh glaineacht ina fheirm seó. Ba ghníomh marthanais sé. Sa mheánaois ní raibh leithris, ní raibh flushers, páipéar leithris, barraí cumhra sa leithreas. Ach bhí na riachtanais fiseolaíocha mar an gcéanna le inniu, agus bhí ar dhuine éigin iad a shásamh. An cheist amháin ná cá háit, conas agus cad a tharla dó ina dhiaidh sin. I gcabán feirmeora, ní raibh spás ann do sheomra ar leith. Uaireanta, má bhí an teach níos mó, chuir siad pota oíche adhmaid, nó b'fhiú, creidtear, gur bronntanas Dé a bhí sa chorp agus gur chóir aire a thabhairt dó. Ach le himeacht ama, tharla rud éigin. Thosaigh an Eaglais, go háirithe ón 10ú haois, ag féachaint ar an gcorp go amhrasach, mar ní hamháin gur uirlis oibre a bhí sa chorp, ach freisin, temptation. Agus áit ar bith a raibh folcadh ann, bhí nochtacht ann, agus áit ar bith a raibh nochtacht ann, bhí peaca ann. Ar a laghad, sin a cheap na cléirigh, a d'aithin níos mó agus níos mó glaineacht choirp le vanity nó le leithleas. Mar thoradh air sin, thosaigh sé á fhógairt go raibh glaineacht an anama níos tábhachtaí ná glaineacht an choirp. Chuir manaigh iad féin i leithéidí ar feadh míonna. gan iad féin a ní ar chor ar bith. Aithníodh naomhacht le salachar. Dá mhéad a bhí tú ag boladh, ba cheart go mbeifeá níos mó dícheangailte ón gcorp agus níos gaire do Dhia. I gcásanna tromchúiseacha, rinneadh cur síos ar naoimh mar dhaoine nár bhain a gcuid léinte díobh riamh agus a raibh a gcorp clúdaithe le hailse, agus measadh gur tréithe iad seo. Ar ndóigh níor cheap gach cléireach é seo, ach bhí an príomhtheachtaireacht soiléir. D'fhéadfadh níochán a bheith contúirteach, go háirithe in áiteanna folctha, a thosaigh le himeacht ama a bheith comhionann le leithlis, striapacha agus corpiúlacht. Dúnadh áiteanna folctha, cuireadh cosc ar folcadáin chomhchoiteanna, agus leis sin, d'imigh cuid mhór de chultúr glaineachta. Don fheirmeoir, bhí sé seo chomh mór sin nach raibh aon duine ag súil go n-éireodh sé as. A mhalairt ar fad, dá mbeadh sé róghlan, dá n-éireodh sé rómhinic, dá mbolódh sé róláidir, d'fhéadfadh sé amhras a mhúscailt. Agus níor chabhraigh sin i saol ina raibh aithne ag gach duine ar gach duine. b'fhearr a bheith ag meascadh isteach i mboladh an chomhsaoil. Ar ndóigh, níor phléigh an pobal simplí teolaíocht ach bhain na seanmóirí le daoine agus bhí an teachtaireacht simplí. Ná bí ag níochán rómhinic, tá sé neamhriachtanach agus fiú contúirteach. Agus ós rud é go ndúirt an sagart é, cén fáth a ndéanfá iarracht? Is é an peaca seo, an demonisation de réir a chéile ar glaineacht choirp, a rinne daoine níos lú agus níos lú ag níochán ar feadh na gcéadta bliain. Ní toisc nach raibh siad ag iarraidh, ach toisc gur chreid siad nach raibh gá leis. Má cheapann tú go raibh an tuath ag boladh sa Mheán-Aois, Ciallaíonn sé sin nach raibh tú riamh i gcathair Mheán Aoise mar áit ar bith a raibh níos mó daoine ann, níos mó ainmhithe, níos mó bothán agus níos mó séarachais. Bhí boladh ann nach féidir dearmad a dhéanamh air. Bhí na cathracha plódaithe, ní raibh na sráideanna caola ach páirt chlocha. mura raibh ar chor ar bith, bhí na foirgnimh dlúth, bhí na hurláir ag síneadh os cionn na gceann, agus eatarthu bhí séarachais, díoga séarachais a rith trí lár na sráide, agus sin an áit a raibh gach rud nach raibh uait. dramhaíl, feces, fuíll na marbh, glasraí ag lobhadh, ainmhithe marbha, agus ábhar ó photaí oíche a doirteadh ó fhuinneoga. Gach maidin, gach oíche, bhí an chathair á beathú le salachar, agus ní raibh aon duine ag fáil neart nó córais chun é a ghlanadh. Sa gheimreadh bhí an boladh níos lú reoigh gach rud, ach san earrach thosaigh na séarachais ag maireachtáil arís. Go litriú, mar bhí a lán feithidí agus larbhaí, francach ina gcuid láibe. Uaireanta d'fhostaigh cathracha daoine a dháileadh na cloacaí, na daoine a dtugtar muck-spreaders orthu. Ba é a bpost dramhaíl a bhailiú agus í a chaitheamh taobh amuigh de bhallaí na cathrach. Ach bhí sé seo ina iarracht Sisyphean. Sula chríochnaigh siad ceantar amháin a ghlanadh, bhí ceantar eile báite i mbruscar. Cuir leis sin ainmhithe. Muca ag rith go saor ar na sráideanna. Capaill ag fágáil a gcuid fionn.

bainne géar, feoil lobhtha, iarmhair éisc ag lobhadh, feces, salachar, deatach, spíosraí. Bhí an imircéir a chuaigh isteach sa chathair den chéad uair ag mothú cosúil le balla boladh a bhuail é. Agus, go litriú, chuir go leor cuimhne ar an drochbholadh níos mó ná an ailtireacht. Rinne na saibhir iarracht troid leis seo. Chroch siad luibheanna i bhfuinneoga, dhoirt siad fínéagar ar urláir, d'iompair siad cumhrán ag a gcrios, ach ní raibh sé seo ach plaic ar chairt oscailte. Bhí an chathair ag maireachtáil agus ag lobhadh ag an am céanna. Agus in ainneoin seo, bhí daoine ina gcónaí ann, ag maireachtáil, ag trádáil, ag guí, ag gáire. Don chuid acu, ní raibh sé seo ina dhrochbholadh. Ba é an gnáthbholadh den tsaol é, díreach cosúil le fuaim na gclog nó an screadán cairte. Ní raibh aon duine ag súil le haer úr. Ní raibh ach súil acu go bhféadfaidís análú gan urlacan. Agus i go leor cásanna, ní raibh sé sin soiléir ar chor ar bith. Bhí an chathair ag boladh lofa, saill ag lobhadh agus feces daoine. Ach bhí boladh difriúil ag an tuath. Fiáin, orgánach. Ní i gcónaí taitneamhach ach go hiomlán difriúil ná an clóca cathrach. Dá roghnófá cá háit le análú, roghnófá an tuath. Ní raibh séarachais ar an tuath, ní raibh na deich botán oíche á doirteadh ó na hurláir, ní raibh na sráideanna caola ina raibh an drochbholadh ag bailiú. Anseo, scaipeadh an boladh thar na páirceanna. Thóg an ghaoth an rud a bhí ina loch boladh sa chathair. Ach ní chiallaíonn sé sin go raibh sé glan, go háirithe sa samhradh. Boladh bainne, allais, féir gearrtha, píopa lobhtha, páistí ag rith nocht ar an clós. Ba é sin an tírdhreach boladh den saol laetúil feirmeora. Ach bhí rud éigin níos nádúrtha ann, mar bhí an tuath ag boladh mar a bhí an talamh, mar an pháirc tar éis báistí, mar aoileach, sea, ach a gcuid féin, eolach, baile. Ní raibh mórán sa teach feirme a chuirfeadh bac ar bholadh. Éadaí neamhnite i gcúinne, féar i leapacha, deatach, gráinní dóite, picilte, boladh craicne ainmhithe, saill ar spúnóga adhmaid. Ach bhí sé sin go léir beo. Níor ligeadh aon rud ort, níor cuireadh aon rud i bhfolach. Níor chroch aon duine cumhrán, níor dhoirt siad fínéagar, níor throid siad leis an boladh. Bhí siad díreach ag dul i dtaithí air. Don fheirmeoir, ní raibh an drochbholadh ina fadhb. Ba chúlra é. Ba é an saol laetúil nach dtugtar faoi deara. Mura raibh ach boladh nua, tinn ann. Lobhadh? Pus? Fuil. Ba bholadh disturbing iad sin, ach salachar, aoileach, féar. Ba é boladh oibre, boladh an tsaoil é agus níor chuir sé iontais ar éinne. Bhí an sláinteachas difriúil freisin. Ní raibh a fhios ag páistí tuaithe gallúnach. Bhí siad salach, dusty, le scríoba ar a gcosa agus lámh thirim. Faoi na hingne, ach ní raibh siad tinn chomh héasca. Tógadh a n-imdhíonacht díreach ar an teagmháil seo leis an talamh. Dá rachfá isteach i seomra feirmeora sa 10ú haois, bheadh tú buailte le meascán de bholadh nach féidir a athchruthú i saotharlann. Deatach ó thine ghiúise, boladh iasc triomaithe agus bainne a bhí díreach bruite, féar a tháinig isteach ón mbáisteach agus corp tuirseach, rósháite, fir. Ach bhí sé sin go léir fíor, nádúrtha agus leo féin. Bhí an feirmeoir ag boladh mar an talamh a shaothraigh sé. Bhí a theach ag boladh mar an teaghlach a bhí ina gcónaí ann. agus bhí brí leis seo go léir. Ní raibh sé ag boladh go hálainn, ach bhí sé ag boladh a shaoil. Labhraítear faoi shaol laethúil an fheirmeora níos mó agus níos mó, ach faoi shaol laethúil na feirmeoirí níos lú agus níos lú fós, faoina gcoirp, a gcuid timthriallta agus a n-aire. Mar cé go raibh mná sa Mheánaois ina gcónaí in aice le fir, bhí a saol difriúil. Bhí a sláinteachas níos casta agus níos ceilte. Tosaímid leis an rud nach raibh labhartha faoi. Míostais, i saol gan tampóin, faoi stríoc, éadaí cadáis. Bhí ar mhná déileáil leo féin. Ba mhinic a úsáideadh éadaí línéadaigh a cuireadh idir na cosa. Bhí siad ceangailte le rópa nó díreach brúite ag sraitheanna éadaí. Tar éis úsáide níochán siad iad de láimh, ach ní i gcónaí. Uaireanta, díreach curtha iad, go háirithe má bhí siad ró-salach nó mura raibh rochtain acu ar uisce glan. Ní raibh fuil mhíosta ina ábhar comhrá. Ba cúis le náire agus fiú eagla. Creideadh go raibh bean mhíosta neamhghlan, go bhféadfadh sí barraí a scrios, bainne a nimhiú, tubaiste a chur faoi deara. Dá bhrí sin, cheil mná an t-am seo, shuigh siad ar leataobh. Go minic d'éirigh siad as obair sa pháirc. Agus má bhí an boladh ró-láidir, d'iarr siad orthu féin go n-éireodh le haon duine é a thabhairt faoi deara. Ach ní raibh sé seo ach cuid mar bhí corp na mná nochta do níos mó. Breitheanna. Hemorrhages. Ionfhabhtuithe. gan dochtúirí, gan glaineacht, gan ainéistéise. Tharla an bhreith sa teach, go minic ar an tine, ag an tine. Chabhair mná eile, máthair, comharsa, seanbhean feirmeora ar a dtugtar bean bhán. Ba bhreith an tí iad, foréigneach agus pianmhar. Uaireanta chríochnaigh siad go maith, agus uaireanta leanbh marbh, nó máthair marbh. Tar éis na breithe, bhí ar an bhean í féin a ghlanadh. D'éiligh an Eaglais an rud a dtugtar glanadh iarbhreithe air. Ní raibh an bhean in ann dul isteach sa teampall ar feadh daichead lá, mar bhí sí neamhghlan go fisiciúil agus go spioradúil. agus cé nach raibh sé seo ráite go soiléir, measadh gur fadhb a bhí sa chorp bean, go háirithe má bhí sé ag sileadh fola. Níodh mná níos lú ná fir. Ní de rogha, ach de réir éigeantais. Ní raibh áit acu, le cé, conas? agus má rinne siad iarracht, go minic rinne náire orthu, mar bhí measarthacht ina chiall nach teagmháil le do chorp, nach bhféachfá air agus nach labhrófá faoi. Ach in ainneoin seo go léir, rinne mná é. D'úsáid siad luibheanna ní hamháin chun créachtaí a leigheas ach freisin chun boladh a chlúdach.

agus is é an ciúnas seo is mó a tharraingíonn aird, mar i measc gach salachar meánaoiseach, is lú a labhraíodh faoi chorp na mban. Agus is é seo, tar éis an tsaoil, a rugadh glúnta nua lá i ndiaidh lae, agus a mhair i saol nach raibh ag iarraidh é a fheiceáil. Mar sin, conas a bhí sé ar deireadh? An raibh an Mheán-Aois go fírinneach salach? Má iarrann tú ar staraí, freagróidh sé, Braitheann sé, mar ní féidir míle bliain de stair agus na céadta milliún duine a chur i mála amháin. Ach má iarrann tú ar fheirmeoir a bhí ina gcónaí i dteach adhmad, gan uisce, gan gallúnach, gan solas, is é an freagra sea. Bhí sé salach, ach ní ar an bhealach a shamhlaímid é. Ní raibh sé salach ó leithscéal. Ní raibh sé salach ó neart. Ba salachar a tháinig as na coinníollacha, as an bochtanacht, an fuar, as an easpa deiseanna. Ní raibh an feirmeoir dúr. Bhí a fhios aige go raibh lámha glana ina mbaol níos lú de ghalar, go raibh léine ghlan ina faoiseamh. go raibh folcadh ina faoiseamh ní hamháin don chorp ach freisin don anam. Ach tá a fhios amháin, is féidir a dhéanamh eile. Bhí daoine an mheánaoise ina gcónaí i saol a bhí fisiciúil, amh, dian. Bhí easpa acmhainní, easpa eolais, uaireanta fí.